Tá cúrsaí peile athraithe ó bhonn ó d'ardaigh Dún na nGall agus Ciarraí Corn Sam Mhic Uidhir siar i 2012 agus 2022. Nuair a bhuaigh Dún na nGall a dtarna chraobh na hÉireann i 2012, bhí 17 gcúilín mar an meánscór acu, fad is a bhí 22 chúilín mar an meánscór ag Ciarraí i 2022. Ach i mbliana, ar an mbealach dtí an cluiche ceannais is na rialacha nua i bhfeidhm, tá 27 chúilín mar an meánscór ag Ciarraí agus 26 chúilín mar an meánscór ag Dún na nGall. An mbeadh cluiche eipiciúil idir an dá fhoireann i bPáirc an Chrócaigh sa chluiche ceannais nó an éireodh le duine den dá mháistir, Jim McGuinness nó Jack O'Connor teacht ar shlí na tosaithe a chiúnú? Bhí Garry Mac Donncha agus Dara Ó Cinnéide i bPáirc an Chrócaigh don cheann seo.
Paudie Clifford á phiocadh suas aige Peadar Mogan ansan, a Gharry, David Clifford agus Brendan McCole dulta ceangailte lena chéile cheana féin. Bhí cúpla geansaí ag imeacht isteach agus seo chugainn an chaid. Agus an chéad liathróid mar sin ag Gavin White. Agus é ag dul chun cinn, deis luath sa gcluiche ag Dylan Geaney a chéad scór a fháil agus tá sé sin tugtha i gcrích aige. 12 soicind, Dylan Geaney lena chéad scór riamh i gcluiche ceannais Uile-Éireann. Ní fhéadfá aisling níos fearr a chruthú do dhuine agus dhein sé rith iontach ansan Gavin White tar éis a chaid a bhuachtaint ó chaitheamh isteach ón mbriseadh. Seo leis aníos agus bhí Geaney an-aibigh ar fad. Rith Clifford an treo eile ar fad is d'fhág sé an spás ann aige. Ceithre phointe dhéag anois ag Geaney i gcluichí i mbliana sa chraobh. Sár-chic amach ó Patton chomh fada le Shane O'Donnell. Tomhaiste ina horlaí ar fad, nach raibh? Horlaí!
Milliméadair! Siúd é McHugh trasna na páirce chuig Eoghan Bán Gallagher. Cuid mhaith imreoirí amuigh ar an bpáirc ag imirt i gcluiche ceannais mionúir 2014, Eoghan Bán Gallagher ina measc. Shane Ryan, Brian Ó Beaglaoich ar ndóigh ar fhoireann Chiarraí a bhí buacach an lá sin agus seo chugainn O'Donnell, laoch na himeartha sa gcluiche ceathrú ceannais. Jason Foley ar Michael Murphy go dtí seo, ach go háirithe. B'fhéidir go n-athródh sé sin.
An liathróid anois ag Gallen. Daoine ag tuar go bhféadfadh cluiche mór a bheith aige siúd. Anois os a chomhair tá Murphy. Gallen i dtreo na sprice agus Gallen théis na scóranna a chothromú! Seo díreach an tús a bheadh uainn sa gcluiche. Gallen. Éire Stua 9 Tír Oírgo do Dhún na nGall. Seo chugainn. Mike Breen ó Lios an Phúca. Sin ruainne beag scaoilte i dtreo Gavin White a thug an deis do Chiarán Thompson a dhul in iomaíocht. Ach sin an-scaoilte ó Chiarraí an t-ádh orthu an tseilbh a choinneáil ach tá sé ag Breen. Éalaíonn sé thimpeall ar an gcéile comhraic Ciarán Moore agus anois an liathróid ag Paudie Clifford. Spás cruthaithe ag iarracht ar dhá phointe ó Clifford. David Clifford ar imeall na cearnóige agus tá an liathróid imithe thar an trasnán. Ní hea, is é Seán O'Brien a bhí ar imeall na cearnóige agus scór faighte ag Seán O'Brien. Agus é de nós ag Marc Ó Sé agus Seán O'Brien, címid an bheirt acu san, Marc Ó Sé ag druidim amach, Seán O'Brien istigh ar imeall na cearnóige, tá an airde aige. An fheadóg séidte ag an réiteoir agus pionós cur air a bhainfeadh níos mó ná deich soicind. Scoth fillte go hiontach ag Joe O'Connor agus aistrithe chun cinn go dtí Dylan Geaney. Tús iontach leis an gcluiche. Daoine ag ceapadh go mbeadh rudaí teann ach m'anam nach bhfuil go dtí seo.
Mar sin féin, tá an-chuid geansaithe bána thiar ag Dún na nGall chomh maith. Tá dianchosaint ar siúl agus iad ag obair go cruaidh.
O'Shea agus Marc Ó Sé ar ais go dtí Breen agus Paudie Clifford anois. t-uafás imreoirí bailithe taobh istigh den stua. White, tá bearna ann, tá sé aimsithe ag Gavin White! Sár-imirt ó Gavin White agus tá an caiptín théis an liathróid a sheoladh thar an trasnán lena dhorn, 3, 1. Scór cruthaithe ag Gavin White, scór tógtha ag Gavin White agus an ruathar iontach san agus címid an chéad, an tarna cic amach ó Patton an uair sin.

An liathróid sin trasna chomh fada le Mike Breen. Agus arís Gavin White. Póca spáis eile aimsithe aige. An choisíocht iontach ó Gavin White agus arís tá sé sin míorúilteach ó Gavin White. Dhá scór ach bhí an ceann sin dochreidte. Ceann cruthaithe, dhá cheann faighte anois agus is ait liom nach raibh cic saor chomh maith.
Agus an ceann seo amach i dtreo Joe O'Connor agus Ciarán Thompson. Á! Scuabfailte go hiontach ag Joe O'Connor. Paudie Clifford aistrithe isteach sa lár anseo chuig Seán O'Shea agus arís féach cé atá i mbun seilbh ansin ach Marc Ó Sé amach ar an gcliathán. Geaney siar. iarracht anseo ó Casey agus tá an liathróid go gleoite curtha thar an trasnán ag Paudie Clifford. An-scór go deo ó Clifford, 5 3. An-iarracht aige Paudie, an-ghreamú aige Joe O'Connor arís i lár an ghoirt. McColgan anois amach ag Clifford agus anois deis ag David, an chéad liathróid aige sa gcluiche.

Ó Beaglaoich trasna na páirce go dtí Mike Breen agus an líne leathchúil ag comhoibriú le chéile, Gavin White anois chomh fada le O'Sullivan. Anois an ceann sin siar. Clifford tagtha amach taobh amuigh den stua, iarracht ar dhá phointe eile a thiarcais David Clifford, dhá iarracht, ceithre phointe. Iontas eile, míorúilt eile, cic dochreidte eile, ní mór is féidir a dhéanamh. Seán O'Shea. Agus Paudie Clifford, an paisín beag isteach go dtí Joe O'Connor. Beagnach plúchta, d'éirigh leis Paudie a phiocadh amach. Gavin White. Agus anois Seán O'Brien ar an gciotóg. Tá sé sin glórmhar ó Chiarraí. Bhíodar foighneach agus Seán O'Brien lena chéad scór riamh do Chiarraí! Ceann de na teoiricí, seachas an chéad phointe a fuair siadsan lena dhorn.
Sonc sa droim, faighte ansin, cic saor, tógtha sciobtha ag Murphy go dtí Ryan McHugh. Ryan McHugh anois go dtí Gallen, pointe amháin aige go dtí seo agus Gallen théis an liathróid a chur thar an trasnán agus bhí géarghá leis an scór ach tá Dún na nGall fós sé phointe taobh thiar. Tá deis anseo ag fear na Gaeltachta. Pas láimhe amach agus d'éirigh leis. Anois seo Seán O'Shea? Iarracht eile ar dhá phointe ó Sheán O'Shea! An ceann seo sábháilte ag Shaun Patton.
Sea, ní raibh a dhóthain san iarracht san. Beidh díomá ar Sheán O'Shea leis sin mar bhí aga aige cuimhneamh air féin. Bhí Brian Ó Beaglaoich ag cuimhneamh air féin chomh maith. Chuir sé ceann leis go Stiofán ach seo chugainn Ciarraí arís. An-obair ar siúl acu sna tosaithe. Sea, Dylan Geaney a rinne go hiontach ansin agus seans eile anseo. Clifford ar an gciotóg agus níl ach toradh amháin air agus sin pointe eile. Tá cúig phointe as trí iarracht ag David Clifford. Sea, an-eacnamúil leis an iarracht. Bhí leaid as báire ar feadh dhá shoicind, b'fhéidir, ansan díshealbhú déanta, Joe i lár an ghoirt agus bhí Ciarraí, bhí na huimhreacha ann ach is dóigh liom gur dhein David Clifford an cinneadh ciallmhar.
Sea, agus tharraing sé siar Langan, an buntáiste tugtha do Dhún na nGall agus an liathróid istigh isteach ar an bpointe agus tá seans ag McHugh, téann sé chun talún agus tá an bhuntáiste leo. Siúd é Gallen, deis scórála agus an liathróid sin seolta thar an trasnán. Bhí an bhuntáiste leo, bhí imirt in aisce.

Tá Dáire Ó Baoill ag fáil faoi réir le theacht isteach agus is mór an trua do Chiarán Thompson ag cluiche ceannais Uile-Éireann an lá is mó an sprioc is mó atá os comhair aon leaid óg agus caithfidh Thompson an pháirc a fhágáil. Morgan isteach go dtí McHugh. Conor O'Donnell. Tréimhse mhaith do Dhún na nGall.

Níl sé fhéin chun dul sa tseans agus an cicphas gleoite trasna go dtí Geaney agus anois Ó Beaglaoich, deis anseo ag Ciarraí isteach sa spás, amach go dtí Geaney, ba chóir go mbeadh pointe ann agus tá an darna pointe ag Dylan Geaney sa gcluiche.
Sea agus déanta go maith agus an eochair ar fad atá ann ná an pas fíorsciobtha. Gallen. agus trasna chomh fada le Peadar Mogan. Ruainne beag os cionn sé nóiméad gnáth-am fágtha anseo sa chéad leath de Chluiche Ceannais na hÉireann, 20, 25, Ciarraí seacht gcinn de phointí chun cinn. Conor O'Donnell agus tá an ceann sin seolta thar an trasnán freisin. An-scór go deo ansin ó Conor O'Donnell. Ní chuirfidh sé seo as do Pháidí Clifford beag ná mór.
Ní dhéanfaidh. B'fhearr leo a bheith ag dul chun cinn agus ag ionsaí ach tá an chosaint agus dianchosaint déanta aige Dún na nGall agus úsáidfidh siad an tréimhse seilbhe seo. chun an bonnán séidte anois, chun, b'fhéidir, pointe amháin a ghnóthú agus a shniogadh as an am atá fágtha.
Rachaidh siad i gcomhair scóir agus tá sé ag David. Iarracht ar dhá phointe ó ceathracha cúig méadar, bheadh sé seo dochreidte! Ó tá sé sin dochreidte! Amach is amach! An tríú ceann faighte ag David Clifford sa gcluiche ach tá sé de phribhléid a bheith anseo ag féachaint ar a leithéid. Agus an liathróid caite in airde ag Brendan Cawley, briste síos ag Mark O'Shea agus cé atá istigh ann ach Gavin White chun Graham O'Sullivan a phioc amach agus tá deis anseo ag Joe O'Connor. Tús iontach a bheadh anseo do Chiarraí ag tús an darna leath. An liathróid oibrithe amach go dtí O'Sullivan agus Seán Ó Sé. Tá deis scórála ag Seán Ó Sé, buailte i dtreo Cnoc 16 agus sin scór gleoite ag Seán Ó Sé 20 soicind isteach sa dara leath. Paudie Clifford trasna na páirce. Brian Ó Beaglaoich ar ais go dtí Paudie. Ag tabhairt treoir don té atá ag dul isteach agus David Clifford, pointe ar a chaoithiúlacht ag David Clifford. Ocht gcinn ar fad cruthaithe ag Paudie agus i bhfaiteadh na súl tá naoi bpointe eatarthu. Go dtí Breen. fanacht le.
leis an rince.
rinceoir! Go leor rince! Joe O'Connor, ní dhéanann sé féin mórán rince ach úsáideann sé a chuid neart. Faoi bhrú ó Roarty ach d'éirigh leis an liathróid a chur i dtreo Breen. Isteach sa chúinne. Gay, á, rinne Geaney go hiontach ansin. Tá sé fós ina ghlaic. An pas láimhe trasna, an liathróid san aer, an ceann seo oibrithe isteach go dtí Paudie Clifford. Á, scór foirne álainn faighte ag Ciarraí agus faighte ag Paudie Clifford. Agus ba mhaith liom an clog a dh'fheiscint, cén fhaid a thóg sé sin agus cé chomh foighneach is a bhíodar. Céard a dhéanfas Ryan an babhta seo? Amach go dtí lár na páirce ach arís Michael Langan ag déanamh go maith, an liathróid aistrithe aige go dtí McGonagle, eisean imithe chun talún, an cic saor isteach. Tógtha sciobthaí acu. O'Donnell. Conor O'Donnell agus tá an ceann sin seolta thar an trasnán agus trí phointe anois ag Conor O'Donnell. Sea, agus déarfaidh mé arís é, aon uair a bhfaigheann tosaithe Dhún na nGall caid ceart chun tosaigh, táid go maith in ann é a dhéanamh agus Michael Langan ag dul in airde sna frathacha.
Naoi nóiméad déag caite sa dara leath, sé phointe a scarann na foirne. Ó Sé, pas cliste go dtí Geaney, a d'aimsigh an póca beag spáis agus Geaney ag imirt sárchluiche, tá scór eile faighte aige! Trí cinn de phointí anois aige Dylan Geaney agus mura raibh sé chun é a ghabháil bhí sé chun pas a thabhairt do David Clifford. a bhí ag rith comhthreomhar leis, cic amach iontach ansan ó Patton ach trí phointe ag Geaney déanta go maith aige, Dún na nGall fíochmhar ar an ionsaí anois. Dáire Ó Baoill, Tá deis anseo ag Dún na nGall, Dáire Ó Baoill trasna páirce agus faoi dheireadh Conor O'Donnell agus tá scór eile faighte, ceithre phointe anois ag Conor O'Donnell! Sea, tá na tosaithe ón dá thaobh dainséarach.
Ryan chun dul fada uair amháin eile i dtreo Seán O'Brien. Ach gabháilte go hiontach san aer ansin ag Jason McGee. Tá an airde acu anois i lár na páirce le McFadden agus McGee istigh ann. Seo é Gallen. Isteach go dtí McGee. Langan. O'Donnell, níl aon duine in aice leis. Pointe an-éasca, níl ach cúig cinn eatarthu.
Seilbh, seilbh, seilbh. Sin í an máistir, an dtuigeann tú, arís. Agus seilbh an uair seo buaite aige Jason McGee. An airde aige, an cic amach teilgthe mícheart aige Shane Ryan. Ciarraí fé bhrú óna gcic amach anois.
Agus Michael Murphy anois ar thóir a seachtú scór den chluiche.
Ní bheidh aon dua ag Murphy ar an gceann seo ach an oiread agus teoiricí go raibh binse níos láidre aige Dún na nGall agus címid anois é agus táimid á fheiscint, is dócha, ó thús an dara leatha.
Agus Murphy cruinn babhta amháin eile. Aon phointe agus fichead i gcoinne a seacht déag. Neart peil fágtha sa gceann seo. Is gearr go mbeidh Killian Spillane Ag teacht isteach, fear atá breá ábalta scóráil i gCluichí Ceannais Uile-Éireann. Breen ag déanamh go maith chun Gavin White a phiocadh amach. Gavin White i mbun seilbhe. Le feall déanta ansin, tá sé fós ag Gavin White! Gavin White lena dhorn agus tá sé curtha thar an trasnán. Trí phointe ag Gavin White! Briste síos aige Mac Feadarnach. Cé mhéad uair atá Gavin White ag aimsiú na peile agus féach, tá an liathróid anois ag Paudie Clifford. Tá seans ag Paudie anseo. Paudie Clifford lena ghamharana, an cinneadh ceart ach Gavin White arís ag cruthú fadhbanna millteacha do na Conallaigh. Ciarraí breá compóirteach thiar ansin i láthair na huaire. Murphy ag tíocht amach i dtreo na peile, tá sé aige. Ó Baoill, go deas, ar an gciotóg ach tá an ceann sin chun dul ard agus cruinn. An-scór ó Ó Baoill. Nuair a dh'fhág sí an bhróg a chaptaein déarfainn go raibh sí ag teitheadh uaidh ach bhí fhios aige cad a bhí sé a dhéanamh agus é lán de bhrí agus is dóigh liom go b'é an rud a bhí i gceist ag Murphy nuair a thug sé an chaid do ná go dtabharfadh sé fén dá phointe. Agus seo againn Ciarraí, an liathróid lasctha chun cinn ó O'Sullivan, agus sin soláthar níos fearr go dtí David Clifford. Éalaíonn sé timpeall ar Brendan McCole. Clifford ar an ndeasóg agus tá sé sin glórmhar ó David Clifford. N'fheadar bhfuil aon fhocal eile sa bhfoclóir. Glórmhar, n'fheadar an roinnim sé sin. Bhuel, tá do dhóthain ansan. Tá sé go geal, go glórmhar. Níl fágtha anois ach 35 soicind agus tá an t-am agus an spás agus gach a bhfuil uait ag Tadhg Morley agus a chomrádaí isteach sa spás agus, bhuel, tá Joe O'Connor leis féin taobh istigh. An gcríochnóidh siad le cúl Joe O'Connor? Tá! Sáite san eangach ag Joe O'Connor mar sméar mullaigh do Chiarraí agus sin sin. Sin sin agus sméar mullaigh ar thaispeántas dochreidte na bliana chomh maith, Aodán Mac Gearailt agus Jack O'Connor ar an dtaobhlíne. Níl aon bhraistint níos fearr ná an ceann atá amuigh ar pháirc na himeartha. Ansiúd ag fanacht leis an mbonnán, rud nua don gcéad uair i gcluiche ceannais na hÉireann, cloisimid an bonnán anois chomh maith agus lucht leanúna Chiarraí sna spéartha agus sna flaithis anois ar fad.
Féach dochreidte, Michael Langan. Agus cuma céard a dhéanann Conor O'Donnell anois, níl na Conallaigh chun aon chraobh a ghnóthachtáil agus tá liathróid buaite ag Gavin White arís thíos ansan agus Evan Looney. agus níor séideadh aon bhonnán cé go bhfuil an seachtó nóiméad istigh tá sé séidte anois agus tá an liathróid thall á ciceáil amach thar an seastán ag Seánie O'Shea agus den tríocha naoú huair deireadh is iad Ciarraí seaimpíní na hÉireann agus é tuillte go hiomlán acu. Tuillte go hiomlán? Ní raibh aon cheist faoi agus é tuillte ages na haon imreoir amuigh ar an bpáirc agus ar an dtaobhlíne.
Tá an-áthas orm inniu an corn seo a ghlacadh, ar son fir Chiarraí! The man that makes it all click together.